Boma la Malawi linaika masomphenya okhazikitsa ulimi wa mthirira wa malonda pa malo ochuluka m'chigwa cha mtsinje wa Shire m'zaka za m'ma 1940. Masomphenyawa akukwaniritsidwa tsopano chifukwa boma likumanga ngalande ya ulimi wa nthirira m'chigwa cha mtsinje wa Shire kudzera ku Shire Valley Transformation Programme. Ntchitoyi inayambika m'boma la Chikwawa m'mwezi wa April chaka cha 2020. Pofuna kuti alimi adzapindule ndi ulimi wa nthilirawu, boma kudzera ku unduna wa za malonda ndi mafakitale lili pakalikiliki wokhazikitsa makopaletivi m'madera onse omwe ulimi wa nthilirawu udzachitike. Pakadali pano, Makopaletivi okwanira asanu ndi awiri 7 analembetsedwa kwa mlembi wa makopaletivi mu Unduna wa Zamalonda ndi Mafakitale. Makopaletivi okwanira 13 akuyembekezeka kukhazikitsidwa m'chigawo choyamba cha projekitiyi. Bambo Henry Chimpesa ndi mlangizi wa za makopaletivi ku unduna wa za malonda ndi mafakitale ndipo iwo akufotokoza motere. Ngati amene tikutsogolera ntchito zokhazikitsa makopaletivi pansi pa pulojekiti ya Shire Valley, ndife onyadira kwambiri kuti lero lino takwaniritsa kuphunzitsa alimi amene ali m'ma irrigation block okwana 13. Inali ntchito yaikulu kwambiri imene timayiyamba mu chaka cha 2021. Inkaoneka ngati ikhala yovuta kuyimaliza, koma mkatikatimu kutengera maphunziro osiyanasiyana amene takhala tikuphunzira ndi kumene tinayambira makamaka kwa TA Kasisi, panopo ikuoneka kuti iyayi ntchitoyi yakhazikika ndipo zimene taphunzira kumeneko zatithandizira kuti maphunziro ku chigawo chino cha kwa TA Ndakwera ayende bwino komanso zitithandiziranso kuti tikamapitanso Ma EPA ena amene akubwera kutsogolo kuno ngati Dolo ndi Mikalango EPA ntchito ikayende bwino kwambiri. Uh, tianyadire kwambiri anthu a dera lino la TA Ndakwera komanso ma TA onse Kasisi, Maseya uh, amene takhala tikugwiramo ntchito osaiwalanso TA Katunga kamba kakulandira tsopano ntchito imene yachitukuko cha irrigation imene ikubwera pansi pa project ya Shire Valley. Koyambirirako ankakhala anthu ankhawa makamaka potsamira poyang'ana kuti ntchito yawoyi yatsamira kwambiri kunkhani yoti ayike minda yawo pamodzi ndi kumalimira limodzi. Ndiye anali ndi nkhawa kuti mwina n'kutheka kuti boma likugwiritsa ntchito project ya Shire Valley ngati njira yodzatilanda minda yathu kuti iwowo a boma azilima, azipindulapo? Koma kudzera m'maphunziro ndi misonkhano yosiyanasiyana imene takhala tikupanga nawo anthu awa, ayi ndisangalale kwambiri kuti lero lino azindikira za mphamvu ya umwini imene ali nawo tsopano pa munda wawo komanso mphamvu ya umwini imene akhale nayo pa cooperative imene ayigwiritse ntchito popanga ulimi wawo mwa business kuti akathe kusintha miyoyo yawo monga cholinga cha project-yi chilili kuti chikufuna kuti chisinthe miyoyo ya anthuwa makamaka kumbali yakuti azitha kukhala ndi chakudya chokwanira komanso akhale ndi chuma chokwanira m'makomo mwawo. Cooperative monga mwa chilengedwe chake, eni ake a cooperative amene timati ma membala amene kuno tikukamba za eni minda akuyenera kutsogola kwambiri popanga ziganizo zosintha miyoyo yawo. Motero, maphunziro awa amathandizira kuti akathe kuzindikira kufunikira kwawo kuti iwo eni athandizire pa ntchito zosintha miyoyo yawo, makamaka ku gawo la ulimi umene wochitika mwa business. Ziganizo zikuluzikulu zimene azakhale akuyendetsera ntchito za tsiku ndi tsiku zikuyenera kuchoka kwa iwo eni pofuna kusonyeza umwini. wa cooperative yawo. Tikudziwa inde azakhala ndi antchito olembedwa koma antchito amenewawa kuti azathe kuwatumikira bwino eni ake a cooperative ndi pokhapokhaso eni akewo a cooperative akudziwa choyenera kuchitika mu cooperative yawo. Ndiye maphunzirowa amatsegula m'maso ku magawo osiyanasiyana wokhudza inde kakhalidwe ka pagulu, mmene angapangire business kagulu komaso ku umoyo ngati munthu amamusinthanso. Ndiye kufunika kwambiri kwa maphunziro amenewa.
Boma likuonetsetsa kuti pokhazikitsa makopaletivi, eniake malo omwe ndi alimi omwe adzapindule ndi project ya Shire Valley Transformation Programme akutenga nawo gawo posatengera kuti ndi bambo, mayi, wachinyamata kapena munthu wa ulumali mwa zina. Bambo Chimpesa akuti. Mkati mwa alimi amene akhala akupanga maphunziro amenewa a umembala wa koparetivi muli alimi a magulu osiyanasiyana. Muli ena oti ndi aulumali, muli achikulire, muli amayi, muli abambo komanso muli achinyamata. Ndi nkhani yosangalatsa kwambiri chifukwa chakuti tikayang'ana mfundo zikuluzikulu zimene timayendetsera ma koparetivi, timanena kuti mu koparetivi munthu ndi womasuka kulowa posatengera kuti kaya ndi waulumali, kaya posatengera kuti ndi mkazi kapena mwamuna, komanso sitimayang'ana nkhani ya chipembedzo kapena mtundu. Choncho pomakhala ndi anthu olumala amene nawonso ali ndi minda ndipo akonzeka kuti nawonso apindule nawo ndi ulimi wa nthirira wa business, ndi chinthu chosangalatsa kwambiri. Chidwi chawo ndi chachikulu. Kupatula kuti inde samaona zimene tikulemba koma amamva. Koma kudzera mu zimene amamvazo amaoneka kuti akutsatira kwambiri ndi chidwi chachikulu ndipo chiyembekezo chawo ndi chachikulu kwambiri kuti pa ulimi umene amapanga kale molimbikira iwo eni ngakhale ali osaona, akuona kuti tsopano akaphatikizana ndi anzawo amene ali alungalunga ena a iwo koma akuona kuti ulimi wawo upita patsogolo kwambiri moti akwanitsa kusuntha moyo wawo kupita patsogolo ku gawo la chuma.
Bambo Shadreck James a m'mudzi mwa a Nyampemba kwa mfumu yaikulu Ndakwera m'boma la Chikwawa omwe ali ndi ulumali wakusaona ndi m'modzi mwa alimi mu koparetivi imene ikukhazikitsidwa m'dera la magulupu a Lumenda komanso mvula kudzera ku Shire Valley Transformation Program. Bambo James akufotokoza mmene anayambira ulimi wawo.
Ntchito ya ulimi kuti ndiigwire, 1965 tinapita kumaphunziro ku Mlanje kumene kunkatchedwa kuti Mlanje Training Blind School. Kumenekoko tinka Kunali ntchito yakuphunzitsa anthu osapenya kulima. Poyamba amaphunzitsa matabwa ndi adaona kuti sizikuthandiza izi zakukhomakhoma mipando ziyayi. Ndi anatiphunzitsa ulimi ndipo ndinaphunzira kumeneko ku Mlanjeko 1965, 66 mpamene ndimamaliza kozi yanga ya ulimi. Ku Mlanjeko tinali kuphunzira ntchito zosiyanasiyana zimene ankatiphunzitsa mmasiku amenewo, 1. makamaka unali kulimba kwambiri ndi ulimi tinali kulima chimanga mtedza kalingonde tinali kulima kukhala ngati manyowa ndiye tinali kulima zambiri komanso tinali ntchito imene ankatipatsa ya kudyesa ziweto kapena kusamalira ziweto ngati nkhuku mbuzi nkhumba ndi matenda ache kuti mwina tidzatha kukhala nazo zimene tidziwa matenda ache kulumala ngati kulumala mwendo kapena mkono kapena msana kapena blind ngati ine si ndiye mathero, munthu atha kukuthandiza lero kapena mmawa sikuti angakuthandize masiku onse a moyo wako that's why kuti nakudza kuti no uh, Bungwe la Macoha linaganiza kunena kuti tiphunzise anthuwa ntchito kulima kuti adzithandize okha. Masiku ano kulibe wolumala kuti angathe kuthandizidwa mpakana moyo wache wonse. Pali mavuto ambiri amene alimi a mchigwa cha mtsinje wa Shire amakumana nawo pa ulimi wao amene amachititsa kuti asamapeze phindu. Ena mwa mavutowa ndi kusowa mpamba komanso kusintha kwa nyengo komwe kwabweretsa mavuto a mgonagona. Bambo James akufotokoza mavuto omwe amakumana nawo. Poyamba timalima thonje ndi chimanga. Malingana ndi kubvuta kwa nyengo ya konkuno timalima koma osapeza kanthu kwenikweni yayi. Ulimi kuti ukhale obvuta malingana ndi kuyenda kwa nyengo ya mvula Eh, nyengo sikuyenda bwinobwino yayi ndi sitimatha kukolola bwinobwino mokwanira yayi ndi pamakhala povuta komanso mu nthawi ya, ya ulima kuti tilime timasowa capital yoti tingathe kuthandizika naye kumunda chifukwa monga kulima kwa munthu wa blind nkosiyana ndi munthu wopenya ndi timasowa capital kuti ndingathandizike bwanji Pozindikira mavuto amene alimi akukumana nawo, Boma lakhazikitsa njira zambiri kuti alimi apulumukire.
Boma linakuyesa kutithandizabe m'masiku amenewo. Pakali panopa ndinalembedwa ndi gulu la limene limayang'anira kuti la Mtukula ndiye limakuthandiza Mtukula ndiye pakali panopa umoyo wanga uli kuyesa kusintha pang'ono chifukwa cha Mtukula chifukwa ndalama ya Mtukulayo Ndimakaitenga kukaigwiritsa ntchito kumunda kwina kukaipereka ku ma share moti pakali panopa ndimayang'anira ma banki a mmudzi ngati magulu a mmudzi ma banki ndine chairman wa ma banki a mmudzi Chiyambi club. Bambo Shadreck James ali ndi chiyembekezo kuti kulima kudzaphweka ndi kubwera kwa Shire Valley Transformation Program. Kodi iwo pa nthawi ino amalima bwanji m'munda potengera kuti ndi akhungu? Pakali pano timadzala mapira, chitowe, mchewere. Malingana ni nyengo mmene ikayendera mwina timatha kupeza mwina 15 bags mwina ikakhala chaka chimenecho kapena chayenda bwino timatha kupeza 20 bags. Apapa ndinali kulima nthumbira ndiye nthumbira zija tikalima timapanga chonchi timakhoma chichiri apa kho. uko kukakhomanso chichiri uko nkutenga chingwe kumanga chichiri apapa uko nkonso kukamanga kutenga khasu kumalima kumatsatira chingwe chijacho nthumbira mpakana zikhalepo kaya ndi 1 ekala ma 70 awiri kaya atatu timatha kodi ndi gawo liti lomwe bambo james akonzekera kudzatenga pa ulimi wa mthirira kudzera ku shire valley transformation program ulimi umenewo ndikuti zidzayenda ndi mmene ntchitoyo ikukhalira chifukwa tidzatha kukhala ndi anthu othandiza kumbali yakuti atha kutithandiza ngati antchito komanso ndili ndi ana ndili ndi mkazi akhoza kuchita assist kumaona anthu ma- amene akugwira ntchito kuti akugwira mwa mtundu wanji sitidzalekerera
Mayi Aline James ndi mkazi wa bambo Shadreck James. Iwo akuti adachita chisankho chabwino pokwatiwa ndi bambo James chifukwa ndi olimbikira pa ulimi ndipo iwo ndi amuna awo amapeza phindu lochuluka mu ulimi.
amunanga woyamba adali wopenya koma anangofuna kuti mmene mulungu ani- andigweserambo pati ndi pamenepo nayikha zovala sidali kuvala kwenikweni kwa mamuna ameneyo ndiye pakuona kuti a ine zanditani zandibvuta inde uyiyo ngwamaso ake bwinobwino Kodi ndikakwatidwa ndi apa mwina zingatithandize kapena iyayi? Ndipo mmene ineyo ndikuona kali ka- kosiyana ndi amuna amenewo ndi abambowo. Ndikuvala bwino ndipati? Ndikudyanso bwino ndabereka nawo ana malingana mwa kuwakonda malingana kuti mmene mulungu adandiyikira mumtimamu kuti ndiwakonde tikakhala kuti ya njalayi mwina timathandizikabe mthonje Pakadali pano mmene chitowechi chabwerachi ni amuna anga ndi ine tiyeni tigwire ntchito ya chitowe cholinga tithandizike pakhomo. Tili ni ng'ombe kupindulira mwa ulimi momwemo, tili ni mbuzi zikupindulira muti mwa ulimi momwemo. Sindinganame kuti ndimapita kuganyu. Eya koma timathandizika muti mu ulimi eh, amunangawa ndine timathandizikira momo kakhala kuti tabvutikwa amunanga lero ndine timangogwira khasu kuti titani tipeze chokudya pakhomo pano Kudzera mu zomwe boma likuchita m'chigwa cha mtsinje wa Shire, Mu ndondomeko ya Shire Valley Transformation Programme, munthu aliyense akulimbikitsidwa kutengapo gawo pa ulimi wa mthirira wamakono ngakhalenso ntchito ina iliyonse ya chitukuko.
Olumala anzanga ngati ine mmene ndilili, ena amakonda kupemphapempha. Zopemphapempha zija zidatha. Masiku ano munthu wina aliyense adzidalire payekha Pamene uli kulepherapo papezeke anthu ena akuthandize. Chonde ngati pali mabungwe kapena ena akufuna kwabwino ineyo andithandize kuti andinyamule ndinke kutsogolo pamene ndilipo ine ndichoke pamenepo. Ine ndinene kumbali ya ine ndili kusiyana pafupifupi ndi anthu amene ali alungalunga. Chifukwa anthu alungalungawo amabweranso kwa ine zikawabvuta kudzapempha. Munthu otero iye ndi walungalunga ndiye kuti ngolomala. Tsono wolomala uja akusanduka ngati walungalunga. Chifukwa masiku ambuyomu anthu olomalafe timasalidwa tikamaonedwa ndi anthu alungalunga komanso masiku ano anthu alungalunga acha.